Moni, ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Vietnam mu zaka zakale nthawi ya nkhondo. Ndiye inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Nkhani yake ndiyokhudza mayi uyu dzina lake anali Trinh Thi kapena anthu ankamutchula kuti Hanoi Hannah. Dzina lomwe linatchuka kwambiri inali Hanoi Hannah. Ndiye nkhani yake ikutitengera nthawi ya Cold War Cold war inapangika after second world war eti second world war ija kuti anthu anamenya nkhondo anayigonjetsa Japan, Germany ndi Italy eti maiko awawa ndi amene amagwirizana pamene dziko lonse linali against iwowo eti the second world war inakhala ngati inatha after USA itaponya atomic bomb ku Japan and the- anaponya atomic bomb pamene maiko ena samadziwa kuti iwo aja anali atapanga atomic bomb nde pa nkhondo yoti amamenyera limodzi usa ussr achina europe maiko ngati britain onse anali ngati mbali imodzi nde zinaoneka ngati kuti zachinyengo kunena kuti inuyo munali ndi chida ichichi koma simunatitani simunatiuze nde dziko linalowa chaos chaos yake yonena kuti anangoyamba kukayikirana palibe amene amakhulupirira nzake kunakhala moyo uja onena kuti awawa ngati ali nchida ichichi ndiye kuti awa ali nchani nthawi yomweyo nayo ussr yomwe pakalipano ndi russia inathamanga nawonso kuyamba kupanga zonena kuti nafenso tikhale ndi chida ngati chimenecho chofananso kuti awawa azitiopseza eti amene atakhale ndi choopsa kwambiri aziopseza anzake ndiye nawonso anapanga zawo in turn ndi nthawi maiko ena nawonso anayamba kupanga zawo zima atomic bomb chani chani alipo maiko angapo panopo alipo koma after second world war kunali cold war and mbali yaku achina china ussr kunali communism chimene mbali yaku usa imadana nazo imanena kuti yayi communism isafike kutiko isafike kwathu kuno nde akaona dziko kunena kuti layamba communism ngati maiko ngati aku ussr amakhala kuti ndi adani eti mmene amayendesera maiko awo ndi mosiyana nde ku vietnam kunapezeka kuti kunagawikana nde kunali civil war north vietnam ndi south vietnam south vietnam kunalibe communism pamene ku north vietnam kunali communism And aku north amafuna kunena kuti aku south nso onse akhale ndi ulamuliro umodzi onse akhale under communism usa simafuna kunena kuti north vietnam ijoine nawo usa simafuna kuti south vietnam ikhale nawo under communism nde inatani inapita kuti ikalowerere nkhondo ija athandize kugwetsa north vietnam Nkhondo ya pachiweniweni ku Vietnam inayamba m'ma 1955 pamene ma Americans analowerera, kupita kuti akathandizire gulu lina lija lomwe samafuna kuti lilowe mu Communism ija mu m'ma 1960's nde anatumiza ankhondo awo kuti akalowerere, akaphwasule boma la Communism, Communist Vietnam. Nde ndi nkhondo yomwe timayiona m'ma video, m'ma filimu zija eti, nkhondo yomwe inali nkhondo yoopsa kwambiri chifukwa chonena kuti USA imatumiza ma. soldiers awo pa ground ku Vietnam eti nde kunali matchera kunali malandmine kunali zinthu zoopsa kwambiri eti koma chimene anapanga discover nchonena kuti ngakhale kunali zinthu zonsezo panali munthu mmodzi amene amaopsa ma soldiers a ku USA kwambiri ndipo munthu wake anali mayi uyu dzina lake Tree Tingo Treatingle. Nde Treatingle anampatsa dzina ma Americans amamutchula kuti Hanoi Hannah. Ndi dzina lomwe amatchulidwa pa radio. Anali mzimayi ngati radio presenter. Nde munthu uyuyu zimene amapanga anali ndi mawu timawu take tabwino akamayankhula and amadziwa chizungu amayankhula chizungu cha perfect chonena kuti anthu amene abwera kuchoka ku USA adzimumva bwinobwino eti nde ma soldiers aja nanga si amakhala kuti akhala mu jungle muja kwa nthawi yayitali nkhondo imeneyo inatha zakatu anthu amakhala kumene kuja ku mbali zosiyanasiyana pamene amakhala ndi ma radios ngati alibe ma radios vietnam inachita kupanga make sure kuti ayike zima speaker malo osiyanasiyana kunena kuti kaya uli mutchire muthengo udzimva radio ija ndi akuti radio station imeneyoyo ya hanoi hanayo amayikapo nyimbo zabwino nyimbo za, za ku USA zonena kuti ma soldiers aja akamva basi azikumbukira kwawo zoti amazikonda komanso at the same time pamayankhula hanoi hana nde zomwe hanoi hana amayankhula nchomwe chinali vuto amakhala akuyankhula zonena kuti ah inu ma- amatchedwa kuti ma GI eti ma soldiers aja amati GI ma GI mukuzafuna chani kwathu kuno ifetu tikumenyera ufulu wathu kuno inu mukudzatani ku dziko lathu mwasiya mabanja anu mwalolera kuti muzafe kuti komwe mulipo mufa ana anu aja simudzawaonanso akazi anu aja simudzawaonanso GI ukufuna chani kuno hanoi hana GI ukutani mu ngalande wabisalamo akukunamizani kunena kuti pangofa ma, ma soldiers namba mwakuti akunamatu pafa ambiri nonsenu mufa pamene mulipo basi kumangokhalira kuwauza zakutizakuti nde anthu aja anayamba kukhala ndi mantha masoja aja kunena kuti inali ngati psychological warfare nkhondo ya mmutu eti nthawi zonse amakhalira kumva mawu a hanoi hana and amakhalira kuwauza zimenezo zinafika point yonena kuti ena amadziwa mayina amadabwaso kuti waadziwa bwanji dzina afika pomutchula dzina ndithu soja a Kennedy Miles mwabwera kuno mukuzafuna chani nzanu wakuti munabwera naye uja dzana munasiyanapo tamupha ati wafa sabwereranso kwawo iweyo wasiya mkazi ako ndi ana ako awiri ana awo sadzakuonanso pamenepo ukufera chani ukuzatani kuno ifetu tikumenyera ufulu wathu nde nthawi imeneyo inali yonena kuti atumizanso anthu okuda nthawi yonena kuti kunali paja slavery ku usa kunali tsankho loyipa kwambiri nde anatumiza anthu okuda for the first time kuti apite akatani akamenye nkhondo outside nde anthu okuda ajaso nawo amadziwidwa mayina amatha kuwatchula kuti hii inu olo ku usa komene amakupangirani treat inuyo pamene mulipo kuli tsankho olo ku sukulu samakulolani kupita akukuzunzani motere akazi anu mwasiya ndi ana akuzunzika chonchi nde mukumenyerawo chani ifetu tikumenyera ufulu wathu kuteroko olipo angokuphapo za zii amene akutumaniwo akungolemera uko amene akutumaniwo akungolemera angochita bwino palibe akatero akauza kuti no one is coming to save you nde siku lililonse usana ndi usiku amamva mawu a hanoi hana mpakana hanoi hana anasanduka otchuka kwambiri kunena kuti munthu amene amasowetsa mtendere kwambiri masojazi anali hanoi hana kuposaso china chilichonse kuti amakhala kumadikirira kuti kaya hanoi hana atiuza kuti chani pena amadikirira kunena kuti hanoi hana uja ndiye awuza aona news ndithu mwina zawo kunena kuti amvesera kunena kuti akuti ku usa nkhondo ikuyenda mwakuti mwakuti pena nanga samafunanso azimvanso eni akewo kunena kuti zikuyenda bwanji koma hanoi hana awachita dispute kuti akukunamizani zonsezo sizinayende choncho zayenda chonchi chonchi chonchi akuti zabodza zimenezo nonsenu mufa mufa ndegetu zinabwera zingapo zimabwera kudzapulumutsa anthu zagwa ndege zonsezo palibe amene atakutengeni nde ma soldiers akuti amakhala ndi mantha to this day akuti voice yomwe imasowetsa mtendere mmutu amene ali moyo ndi voice ya hanoi hana nkhondo imeneyoyo inatha mu 1975 panamwalira ma american troops 58000 and amene anavulala ndi 100 150,000 anavulala anapanga withdraw ma Americans anabwerera ku USA and in the end North Vietnam inalandabe dziko ndi yomwe inawina nkhondo inatha choncho koma Hanoi Hana anapitiriza ntchito yake anali otchuka kwawoko anali ngati celebrity anthu ankamutenga kuti yes anathandiza kumenyera nawo nkhondo up to a point of kuti anakhala ndithu otchuka anakwatiwa amakhala moyo wake bwinobwino anamwalira mu 2016 atakalamba imene ndi nkhani yotchu- ndi yotchuka dzina la hanoi hana munthu amene anasowetsa mtendere masojazi a ku usa m'mutu mu nthawi ya vietnam war zikomo kwambiri